ma ọgụgodo nwaanyị debegodo iru ka ebe ahụ ịbụọ ịbụọ kaịkaị n'iru iru ya nwere ọkụ mbakwa ahụ okay nsogbu adịrọ ọ nwekwara ive ọzọ ndị be anyị sị na ọ ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya ka onye si eme ka ekwe si akpọ ka onye si eme ka ekwe si akpọ mbakwa ọ bụrụ ofu nkịta anụnwa na m ka e were ya nnọọ na m bụ nnọọ nwaanyị na mụ ji ezigbo aka ọrụ na-eme ọfụma ndị ji ego ada afụ m ọ bụrụ nwa akwụna ọ nwa akwụna ka ndị jizi ego na-anụ kịta e menie a sị na fa bata n'ụnọ na ọ fa nwa ya aka wee nụ na fa amalụ maka onye nke na-anọ n'ụnọ since na ọ fa nwa na-erubezi isi so ọ bụrọzikwa
so ị na-akọwa na etu a kịta ọ na-agba apụta sị na maybe ehe o nwere inu a na-atụ a sị nọọ ndị be anyị sị na ọ ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya kedu ive- kedu ive i nwe ikwu na nke a? onye si eme ka ekwe si akpọ ya. Hmm. the thing bụ bụ ihe kịta ọ bụrọzikwa ka o si adị maka onye a nwee ike a malụ nnọọ na ezigbote onye ori ka ọ bụ Mhm. a pụtakwa ụkọchukwu fa abịa kpee na ekpere mbọsị a ya-akwa ya ọ bụrụ nne ekwesịlọ okay so ị na-akọwa na onye ori nwụrụ ndị ori ibe ya abịa enie ya etufudo anyị etufu i zusie oli gbuo mmadụ a pụta ụkọchukwu abịa kpere ya ekpere wee bịa zikwa ozi ọma n'elu ya ehe ị fụ nwa akwụna fụ nkịta anụnwa o wo ya anya na ọ ezigbote ọkụ enu Mm. a pụtakwa ezigbo mmadụ abịa mavulie debe n'ụlọ ya bụ na ọ bụrụzi na iko o ji wee ma Ọtụkwa ya. Hey! so na ihe na so na ọ bụrụzi ekwe anwa ọ na-akụ mba
okay kee kwanụ kee makakwanụ ndị a na-eli amụsụ like ụfọdụ ndị nna a na-echisi ive na ọ fa ncha bụ na ọ bụrụzi ife niile ife niile na-atọ ọnụ atọ so nke a na-aba asị kịta na iko onye ji malụ mmadụ ka e ji amalị ya ka e ji nwekwana ike ifinye iko onye ji malụ mmadụ ka e ji wee mara ya Efu ị nụla na ntị na onye isi obodo Mm, ndị ọgrant si bịa mm. ọ bụ iko anwa ka e kwesị iji wee malụ fa ka ọ ka ekwu ka ọ bụrụ n'ọnụ m ka o si Ewo. Ya ndị which means na iko na ọ- echenjigo o na ọ bụrụzi iko anwa e ji wee malụ va na nke China cup ka eyuzuzi kịta wee manyelụ va. even ndị kwesịrị ịnọ na condemned prison Ee. A grantịa fa bail ọ bụlụzi na achọghịzịla ịma ive va mee nọọ ọzọ ma So- n'ofa na-aba va naba na ikpe amarọ va Mm. so which means na ike echenjigonu ike na-echenji echenji hey okay nke a ndị be anyị na-asị n'ọ ntụtụkọ ntụtụkọ ka eji atụtụju ụkpa ntụtụkọ ntụtụkọ ka eji atụtụju ụkpa Ee, mbakwa alotere m onye onye nkụzi anyị mgbe na mgbe ọ kụziri anyị nkụzi Mm, ọ ka nọkwa ọ- ọ kụzigo ya na 35 years mm, mm. mana ọ ka nọ n'elu ntụtụkọ ị fụ nwa a mụ mbọsị a o kpokọjugo ya n'ofu ụkpa
and ọ bụrọ ntụtụ ka ọ tụtụ na ọ mabulu ka ọ ọ ma mabulu ya amabulu onye nkụzi a ka nọ na ntụtụ even gratuity afụrọ ịghọ na ife a na-akwụ ya ụgwọ ọnwa na o lisigo n'alị akwụwa ndị o bi ego ebi so na ị na-akọwa na ntụtụ a bụzi ịghọ na na ọ- o nwerọ isi na ego nne na ọ- ya nke ọgaranya na Ego mgbe ọ bụ. okay so ihe na-akọwazilụ bụ onye chọọ nye onye chọ mabute amabute ya je je mabute mabuli amabu. ọ bụrụ na nke ntụtụ enwezi Ị- ị- ị ka oke o nwerọ isi. okay so ive ndị a ndị be anyị na-asịkwanụ na o ji ya ive nwata wenie aka elu aka lụzie elo o wetuo nye Ma gị nwa je were ife nwata wee wenie ya elu. ị jụkwa onwe ya ụjụ Nwa- ụmụazị kịta abụsịkwa ụmụazị ewo na ọ were aka okpilio n'oji okenye anwụ ọkpa before ọ na-ebe ọkpa m ọkpa m ọkpa m o wetugolu ya ife ya o na ndidi adịrọzi ya ndidi ya bụ eze so ị na-akọ ma okenye ji ive nwata ka ọ malụkwa na nwata ụmụaka o ji ive ha na obi adịrọ va mma ehe na
gị jee were ife ya nwata ị mara ife nwatakịrị a na-ebe akwa i jiri iwe Iwe nye ya, iwe isi iwe awụ na-enye ndị elu. ọhụ ihe ihe ọbụla o mere i bute Ehe na ọ ga-ese okwu. ei ịma- ị makwa inu nne m kedu ive a m, ndị be anyị tụkwara n'inu sị na ive nkịta ji eso onye avọ ukwu bụ na ọ nyụrọ anyụ ọ gbọọ agbọ kee ihe ị na-ekwu maka ya
onye afọ ukwu i je i je nnọọ ị pụta ị na-eso onye politician ka onye helpụ gị onye politician a kama ọ ya-ehelpụ gị o je were ego ọ ya-enye gị je nye onye ọzọ o were ego a je lụọla enyi ya nwaanyị ụlọ gbaala ya na lụọla ya ụlọ ị ka nọkwa na-eso ya ọ nyụrọ anyụ ọ gbọrọ agbọ ọ gbọrọ agbọ mba a da esozi fa kịta nọ ị mabute ya ebe anwa ị kpakwuo enye afọ ọgba- bụrụ nke ọ gbọpụta ya ị chọ Mm. maka na i chebie ka ọ nyụọ anyụ ọnyụnyụ anyụ. o jekọrọ ịnyụ ọgbụgbọ ọgbụgbọ ya agbọ o jekọrọ ịgbọ nọ ị mabute ị kpakwuo enye afọ o jila aka ya nyụọlụ gị ya i bulu nke ị ya-ebulu naba ee Mm. so anazị eso nkịta ka nkịta anazịkwa eso onye afọ ukwu Mba. so na ịmala ihe ihe ma onye afọ ukwu ka e mee ya nye ozugbo ozugbo. okay so gbadara anụgonu m afụgokwanụ m ka m ka i si wee na-aghọta ya na onotu nke a gosi kịta na m na ị na-aghọta ihe ni- inu niile a na-atụ n'ala Igbo na ị ghọtasịrị ya Mhm. ndị be anyị unu anụgokwanụ ya na inu atụ na ọkwa a sịrị na onye a tụrụ inu kọwala inu ya bụ na ife e ji wee nụ nne ya ego e ji nụ nne ya naa n'iyi unu anụgo o nwee nke iji nke mmadụ iji wetukwa aka na ụmụaka kịta ada amụkwa amụ ị bụrụ onye afọ ukwu a na-eso gị eso kaba arụ nyụọrụ ndị na-eso gị ma ọ bụ ị gbọọlụ ba agbọ maka failure to do so e nwe ike ịkpapụ gị afọ ma onye maka anyị na-ekwu wee sị unu na anyị ekwugie tata o wee daa gbowa ife niile anyị kwu bụ ka unu wee mụta ife na ya It's still me, Okwuegbunam Ojiegbu your anchor, popularly known as Uncle Oje. Ya na ọmarịcha nwaada anyị bụ ọ bụ m sen nkechi ehe unu n'anya ọ na-akwakwa ncha n'akwa so in case o nwee ka i si wee chọba akwa unu n'anya nwere afụ na nke o yi na ọ ya kwalụ ehe so he, she can do more and she can do better than what she has E wee sị unu na etu a ka anyị si a-wrap up in today's program na gbowa si unu nke onye chinyezelu daalụnụ